ndị obodo ewere ya mere ihe aja ihe a bụ echiche na-agba adanna n'obi adanna na-atụle ihe ya na ije na-aga ọkwa igbo na-atụ n'ilu na-asị na onye na-ekoteghị ọgọdọ ya ekotere ya ọ bụ otu a ka ọgọdọ adanna siri wee kotere ya n'elu n'ehihie a ka adanna nọ n'obi nna ya na-eche ije ụwa ya gịnị ka chizọba na ọbụm na-eme Ụmụ nwaanyị atọ jikechara ka ndị na-aga mmemme wee chịrị ọchị ka ndị tụtara ego n'ala wee bịakwute Adanna. Otu n'ime ha gwara ya sị, Nne ebezina, ọ bụ n'ala eze ka e tinyere gị. Legodo anyị anya, ọ bụ na anyị adịghị ọgọ n'anya gị? Enwere m ike idina nwoke ọbụla masịrị m. Mee enyi etu masịrị m, n'enweghị ụjọ ọ bụla ma ọ bụ tụọ egwu na e nwere ike ịkpọ m aha ọjọọ. Onye nke ọzọ asị ya, Lee, ego anaghị akọ anyị, ụmụaka anaghị akọ anyị, o nweghị ihe kọrọ anyị ma ọlị, n'ihi na obodo enyego anyị akwụkwọ iji kwaa iko ka o si bụrụ mmasị anyị. Ha atọ wee chịa ọchị. Ihe ndị ahụ niile ha na-ekwu enweghị nke na-aba Adanna na ntị onye nke atọ mepere ọnụ ka o kwuo okwu mana Adanna achọghịzi iji ntị ya nụ ihe ha na-ekwu n'ihi na o nweghị nke nwere isi o wee jụọ ha sị obodo na ala nna unu enyekwara unu ugwu leenụ na unu enweghị ugwu ọbụla Maka na ekwughị okwu ma a kaghịgodị aka, ndị obodo na-ele unu anya ka ndị nara n'iyi. Ọ bụ na unu anaghị eche echiche banyere ibute ọya site n'ọtụtụ ụmụ nwoke unu na-edina? Biko, sinụ n'ụlọ m pụọ! Sinụ n'ezi nna m pụọ! Achọghịzi m ịnụ akụkọ unu ọzọ. Ma unu enwekwana ụkwụ unu naabọ abịa n'ụlọ anyị ọzọ. Ha wee were ihere wee si na be Adanna wee pụọ. Adanna fere n'isi wee baa n'ụlọ. Na mgbede otu ụbọchị ahụ, ka Adanna tukwu ala ụmụ agadi nwaanyị atọ bịakwutere ya. Ha bịaruru wee kụọ aka. Adanna wee gosi ha ebe ịnọ ala n'ebe o kpekwuru ọkụ. Ha gbara ọkụ ahụ okirikiri wee tukuru na-akpa nkata. Adanna wee bịa ịnọnyere ha. maka na Adanna ma na ọ bụ ya ka ha bịara ịhụ otu onye wee sị ha nwa m ebezina ma gị ekwetekwana ka e nwere gị wee mee ihe a ha chọrọ ime ekwekwana ka e jiri gị wee nọchie anya nna gị Legodị anyị. Anyị nọ na nka, mana o nweghị n'ime anyị obi aṅụrị dị n'obi. Mgbe anyị ka dị n'agbọghọ ka gị, anyị na-ahụ ụmụ nwaanyị ibe anyị ka ha nọ na-eche oriri agbamakwụkwọ dị iche iche, a na-agba ha akwụkwọ, a na-eje mba ofesi dị iche iche, mana anyị nwa tukwu n'obodo a, ebe a ka anyị nọ kaa nka. Biko, nwa m, jiri nke mere anyị mara ihe. Ọtụtụ nwụrụ n'ọnọdụ a n'ihi na nwoke a dunyere ha na-atụwa ha ime butere ọnya bịa bunye ha maka na ọ bụghị di na-anụ ha. Ka ha nọ na-ekwu, nwaanyị nke ọzọ wee bee akwa ka o chetachara ihe niile ọ gabigara. Adanna wee hichee ya anya mmiri. Ha mechara wee si be Adanna wee lawa. N'ụtụtụ echi ya, Adanna bunyiri ngwa ahịa ọ ga-eji wee gaa ahịa nke gụnyere akị mkpụrụ akị nakwazi ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche. Ka ọ nọ n'ahịa wee kpọsachaa ahịa ya, Adanna wee hụ otu nwoke mara mma kwụrụ ka chi ya si kee ya. na a hụ dimkpa a hụkwa n'ogologo imi ya nwoke a wee hureta sị na ọ bịara igoro akị ọ ga-eji wee mee mmanụ akị ka a nọ na-ekwe ọnụ nwoke ahụ nọrọ na-ene adanna mma adanna chabere nwoke a n'anya mana adanna etinyeghị uche ya n'ihi na ọ bụghị ebe ahụ ka uche adanna dị nwoke wee zụchaa wee laa n'ụlọ ya Ka Adanna mechiri afịa ụbọchị ahụ, ọ natara n'ụlọ wee buru m- arịa mmiri ya ije chute mmiri. Ka ọ na-aga n'ụzọ, ọ hụkwara otu nwoke ahụ zụrụ ya akị. Ka ọ na-aga, nwoke ahụ wee gwa ya sị na ọ chọrọ isonyere ya wee gaa chute ya bụ mmiri. Adanna kwere ekwe wee hapụ ya. Nwoke ahụ wee soro Adanna garuo. Ọ tụrụ ya n'anya ka ebe niile si wee machaa mma ma akwụkwọ dị n'ọhịa ma ka mmiri niile si dị ọcha. Adanna wee mepee ọnụ wee kụziwere ya ihe ihe ndị ahụ pụtara ka mmiri ahụ siri dịrị ka ndị obodo ha si chọpụta ya bụ mmiri na ọtụtụ ilu okwu ndị e ji ihe ndị ahụ atụ ihe nke a tọrọ nwoke ahụ o wee hụnye nwa adanna n'anya nke ukwuu karịa ka ọ hụrụ ya na mbụ igbo mụrụ m ee ọkwa otu a ka e si ebido ije ịhụnanya ha wee chịrị ọchị adanna na-achị nwoke a na-achị nwoke mechere wee gwa adanna obi ya n'ebe ọ nọ adanna gwara ya sị na nke ahụ agaghị ekwe omume n'ihi na a hapụrụ ya na nleta nwoke ahụ wee sị ya ihe ọbụla ọ ga-eri aga m eso gị wee fụ isi ya mana ị ga-apụtarịrị na ya bụ ọnọdụ. Adanna wee kwaa akwa na mwute maka na ọ bụghị ihe a ka ọ chọrọ na ndụ ya. Ọ bụghị ọnọdụ a ka ọ fụtara onwe ya mana ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ka a kwasịrị akwa ụbọsị ahụ e wee gaa. Echi ya, ha zukọkwara ọzọ ịgagharị, nlegharị anya, ịhụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n'ọhịa Chukwu kere eke, dị ka mkpụrụ akwụ, ka e si emepụta ihe ya bụ akị nke o gotere ụbọsị ahụ. Adanna kụziiri ọtụtụ ihe gbasara ihe dị n'obodo. Nwoke ahụ wee gwa Adanna, sị, Ọ bụrụ na ị ga-apụta echi, aga m akụziri gị ihe ndị mụ onwe m ma. Ka ị kụzichara m ihe ndị ị ma, aga m akụziri gị ihe ndị mụ onwe m ma. Ha kwusịrị nke ahụ wee lakwa ụbọsị ahụ. Ụbọsị ọzọ ha pụtara, ya bụ nwoke wee bido kụziwere Adanna ka e si agụ na ka e si ede. Nke a metụtara Adanna. Ọ tọrọ Adanna obi ụtọ. Adanna wee mụta ka e si asụ Bekee. ka esi ede akwụkwọ na ka esi agụpụta ihe dị n'akwụkwọ obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu nwoke wee jide ya aka wee sị ya ọ bụ mụ na gị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma obodo achụpụrụ gị achụpụ ma obodo agbadoro gị azụ Mụnwa agaghị agbado gị azụ. Aga m anọnyere gị. Aga m ahụ gị n'anya wee ruo na njedebe nke ụwa. Ha abụọ wee jide aka. Eluigwe gbara ama wee gosi na ha kwere na ya bụ okwu. Ndị be anyị, ọ kwa onye kwe chi ya ekwe. I kweta na ihe ọjọọ ga-adịrị gị ihe ọjọọ ahụ adịara gị mana ị gbachapụ ya sị na ọ bụrọ n'isi gị ka ọ ga-adị ị mara na ya bụ ihe ọjọọ agaghị erute gị aka ụbọsị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ọ bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara anyị nke taa ka emesịa